pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu kwezy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 june 2022 kuchoka ku blantyre kupita ku lilongwe akulu

aa kalatatu inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani tsopano achimwene Ndakondwatu kwambiri kuti leronso ndapeza danga lokulemberani kalata inuyo achimwene anga okondeka. Muli bwanji tsiku la lero? Kukamba za ife abale anu kuno kwanu ku Nyasaland, ayi ndithu mvula ndiye yafika pachimake amwene. Ikugwa ndithu, moti tinyumba tathu tina ta mdindo tija mu Chikumbeni muno tikuoneka kuti tayoyokayoyoka, moti upanda kusamala aa! Sizitithera bwinoyi. Komabe ndi nthawi yake ndithu. Nanga ndikukhala bwanji? Tiyamikire basi zomwe zija zotsogola za Khweze kaamba kotiguliranso sitampa tsiku la lero. Ndimanena mobwerezabwereza kuti alipo ochepa kwambiri amene amakhala ndi nthawi yoyamikira kuti aah Obwande mukuchita ntchito yabwino kwabasi. Mulandire maluwa anu mukadali ndi moyo. Khweze. ndi imodzi mwa ochepa awa amwene ndife anafenso tinapanga chiganizo kuti a basi zokwera kunotu sizingakhalenso zinayi koma zakhweze ngakhale anthunso otikonda ifeyo bwantasa amakwera basi zakhweze basi sakweranso zina zilizonse ndimanena kuti ndi ochepa amene amalabadirako za aluso amwene aluso athu kwathu kuno luso lawo samalidyera ambiri amadzayamikiridwa ali kunkhadze ndiye kumati ayayi koma amwene aja eh anali katundu eh iyayi eh amatiphunzitsa zambiri kwabasi komanso amatisangalatsa mmenemo munthuyo atatsamaya kalekale koma ali moyo aha zake izo iye afuna kuchita kudalira anthu ena kuti eh, am- amuthandize ngati alibe manja alimbike kugwira ntchito basi Koma nanga luso losangalatsalo sindiye ntchitoyo? Aluso kwathu kuno amasandutsidwa amasikini zinthu zikawasokonekera, kumapempha kuti abale, zinthu zandivuta chonde ndithandizeni ndipite kuchipatala kuli zii, opandanso kuchita chidwi ndi kumvetserera mavuto ake. Akatsikira kuli chete ndiye pakalapakala, iyayi sizinakhale bwinoyi, chiphamaso. Nalankhulapo achimwene kuti manyasatu ndi anthu achiphamaso, okonda kwambiri maliro kusiyana ndi munthu akadali moyo. Akuluakulu paja anatiuza kuti mwezi wa October wokha anthu amene anadzikhweza chifukwa cha mavuto osiyanasiyana analipo 55 ndipo mwa amenewa azimayi analipo atatu 52 azibambo ndiye ndimati Mwa azibambo onso munali ena otchuka amene akhala kutisangalatsa kwa zilumika ndithu, koma pena zinafika posokonekera, kuyesera kunena kuti abale, ndithandizeni nzanune, ndinetu yemwe uja ndimasewera mpira uja ine, inu nkumakondwa, tandithandizani. Ayi ndithu, aliyense kumabada zake enanso manena kuti a iyeyo nthawi amasewera mpira samasunga ndalama bwanji asati bowe mpakana munthu kufika poganiza maganizo ochotsa moyo nde moyo ukapita nde kukhala anthu okhudzidwa kwambiri mpakana kufika pomalankhula kuti a pamene pasisinayende bwino yayi akanati libethuli lako zina zimene akudutsamo tikanamuthandiza inuyo kumuthandiza osati mulengeza bwanji kuti anthu onse adziwe akudutsa mzokhoma anyamata okankha chikopa olimbikira kwambiri koma kuona ndalama zimene akulimbira nazo ah, kumvesa chisoni amwene malipiro a ena anzawo osewera mpira kunjako a tsiku limodzi kuno koma ndiye matimu kulimbirana miyezi itatu akulimbirana mpakana kumachita kukwera chibasi chachikulu ukalimbirana kandalama kakang'ono Amwene, ndimamuuza namagetsi wangayi kuti kwathu kuno kuli kampani zina zimene zikupanga ndalama za nkhaninkhani. Koma kuti aganizireko kuti zinazi bwanji zikule masewera a mpirawa, ayi ndithu. Kumpira nde kumapereka chenji. Azisudzo odziwa bwinotu ntchito yawo, ayi ndithu, kumakhalira kuvutika. Kanyumba kokhalamo ngati pamasa a swiswiri. Unduna wathunthu ndithu woona za luso ukanika kuti tithandize achinyamata opanga mafilimu abwinoabwino. Tsiku ndi tsiku kumakhaliranso kunyoza, ah zakunyasande kuno zimafilimu zake zachabechabe. Koma akanga ndi wambawotu sanayikizeko ngakhale lobowola khobidi, koma kukhalira kunyoza kokhakokha. Undunawo koma za nyama zakuthengo basi. Zaluso zaluso ndiye za chani? zikachitika ndiye kuthamanga ukagula chibokosi chapamwamba anali munthu wabwino kwambiri ameneyu taphunzirapo zambiri kuchokera kwa ameneyu munena zoona inuyo kodi nanga bwanji mudakanika kusintha moyo wake akadali ndi moyo munthu umazindikira kuti ali ndi luso atakalamba kwambiri ndiye kumazindikira kuti a agide awatu akufunika kuwamangira nyumba a ayi koma amene akufunika kuwapatsa kenaka akadzipeza chochita Izi kumachita munthu ali ndi zaka zoposera 90. Koma akuluakulu, moti ifeyo konse a Gide aja achokera kuja tinali tisanazindikire kuti munthuyu ali ndi luso? Ndikudziwa kuti leronso monga muja mmachitira muja mukundinena kuti aa koma ubwande nkhani ya chisamaliro cha aluso ndiye mukumayilimbikira bwanji? ee aka ikumangotikhudza achimwene ndikamawaona mmene zinthu zawo zomakhalira achimwene zomanimvetsa chisoni komabe sikutitu nkhani zokamba leroli ndiye kuti zakata ayi ndithu zilipo ndithu zochuluka amwene mukudziwanso inuyo kwathukuto kunyasalande laifi yakebe imakhala ya ntchontcho achimwene mukudziwanso inuyo ujeni nakamba ulendo ujawo kuti za mabodi kazikhala ngati zinatuluka ka anthu ambiri omwe aja amene ankadyerera nawo ulendo ujawo pano akupitirizabe kudyerera ndiye koma ndimati ndikuwuzeni kuti palinso kagulu kena kake ka anthu kamene kakana maudindo amene anapatsidwa kuti ine ayi ayi zachibwana zanuzo sindikufuna ayi kaya ifeyo kuno kuchikumbeni ndisaname sindikudziwa kuti kodi inu zosankhanazi ndiye kuti zikumayenda bwanji kwenikweni panopa ndithu zikusanduka chizolowezi choti anthu adzikana pagulu kuti ayi mnandisankha inde koma no thank you zikumachititsa manyazi kwambiri osankhayo kuti kodi ndiye kuti zinthu zakezi zikuyenda bwanji amwene munthu kusankhidwa pa udindo ndiye poyerayera ndikukananso ndi chizindikiro choti china chake sichili bwinoyi ndithu kuchikumbeni kuno timaonabe kuti nkutheka pali pena pake pamene zinthu zikuzondoka ndiye mwina m'malo molimbana ndi kusankha anthu m'maudindo kaye zimafunika kukonzanso zinthu zimenezo Zimakha zamanyazi kwambiri kusankha munthu, munthuyo ndikukana kuti ine ayi, ayi, ndiye kuti mayinawo akumatuluka mthumba mwa ndani? Nanga chochititsirana kaguni pagulu ndi chiyani kwenikweni? Mukadzaona mbuzi ikuthawa msipu obiriwira, ndiye kuti mumsipumo muli linthumbu, ofunika kudekha, kuunika kuti zikuvuta pati. Tsoka lake, zinthu ngati izi zikamachitika, okhudzidwawonso samafuna kukhala pansi kudziunika. M'malo mwake, amadziikira kumbuyo kuti, Aa, eh, loko atakana amenewo, it's okay, tibe nazo atani ndi ifeyo. Ifeyo ndi madolo, ndipo zimenezi timatha. Lero makosana okwapatira tambala ndi makosana achibakera. sakumwerana chikho chimodzi. Ochibakera adagwirizana kuti guys aliyense amene amusankhe udindo adzikana poyera adziwachititsa manyazi makosanawa. Kukuchitika chiyani? Mpakana pano sitikudziwa. Komabe kukuchitika china chake ndipo kalikonse tikaona achimwene. Ndithu zikuoneka kuti tikamayamba chaka chamawachi ngati kuli kwa moyo tichiyamba china chake chachikulu chitachitika. Apa ofunika mugwiritse eti? ndikulankhulatu ngati pulofeti bwande bwantasa magaye okwapatira tambala ofunika kuchepetsa kaye thamo thamo lachuluka kwabasi mphamvunso pena pake zikachulukitsa zimatseka makutu a anthu ndipo amasiya kumva chilichonse chimene ena ake akulankhula zikuchitikazi Anthu kumasankhidwa maudindo n'kumakana ndi chizindikiro choti zina zake zikuyenera kukonzedwanso. M'malo mochita makani, kumadziti madolo, zikufunika kubwereranso m'kanyumba komata kukaona kuti ndiye kuti pamenepapa nde tikusemphana pati pati. Makani pena pake sathandiza ayi. Kuvomereza zinthu zikachitika ndi chinthu chofunikira kwambiri. kutanganidwa kudzikundikira chuma ena akamalankhula osafunanso kumva kumangomva zanu zokha ndi ngozi yayikulu kwabasi ujeni ndimati ndikumbutse tu msewu wathu uja wakhonjeni kupita kumakapwa ku Thyoloku ee koma tu ngati wina wake adaba ndalama za msewu umene uja kumwamba sakalowa shuwa sizoonayi msewu momwe unayambira muja mpaka na pano nthawi ya mvula ino ndiye kumakhala break dance osati masewerayi katondo ali kumene kuja ee siwa masewerayi khonjeni makapwa road ayi ayi tikonzereni mabwana ayi ayi ayi ase tandipasa madzi ndikomoke